president roosevelt wa ku america anayankhula mawu asanamwalire mu ndale palibe chimachitika mwangozi chilichonse chikamachitika imakhala pulani yokoza anthu ena ake february 2024 ku kenya kunagwa ndege ya asilikali akuluakulu 10 anafera pomwepo kuphatikiza army commander francis ogola 2022 mu august ku kenya kunali chisankho cha purezidenti Asanaulutse zotsatira, William Ruto anapita pa wailesi ndi kudzudzula general ameneyu pa nkhani yofuna kubera. Akuti anatumidwa ndi Uhuru Kenyatta kuti asokoneze chisankho. Kumbukirani kuti General Ogola amachokera mtundu umodzi komanso region imodzi ndi opposition leader Raila Odinga. president ruto sanali okondwa ndi ubale omwe unalipo pakati pa general ameneyu ndi raila odinga pa 28 february helikopita inagwa just after take off helikopita imeneyi inangonyamuka pa airport within 5 minutes ndi kumagwa army general francis ogola brigadier swale saidi colonel Duncan Keitani, Lieutenant Colonel David Sawe, Major George Magondu, Captain Sora Muhammad, Captain Hilary Ritali, Senior Sergeant John Kinyua, Sergeant Cliffos Omondi, komanso Sergeant Rose Nyawira anaferatu pa malo angoziwo. anthu ambiri ku kenya akukayikira kuti ngoziyo inali yokonza potengera mangawa amene analipo pakati pa purezidenti ndi mkulu wa nkhondo ambiri akunena kuti ngozi amafunapo munthu ameneyu general ameneyu komano anthu ena onsewa angofera zaweni chaka chatha mwezi wa meyi william ruto ananenanso pa wailesi kunena kuti amamva kuwawa ndi zimene general ameneyu ankafuna kuchita 2022 akuti ankafuna kubera chisankho ndiye itachitika ngozi imeneyi anthu ambiri akuganiza kuti ndi yolenga amafuna kuchotsa moyo wa general ameneyu chifukwa choti amamuopa mwezi watha ndege ya president raisi inagwa ndi kuchotsa moyo wake izizi zinachitika patangotha masiku ochepa atayambana ndi israeli komanso domestically raisi anali heir to the throne wa ayatollah khamenei nkutheka anthu ena ake ku irani sanali okondwa kuti iyeyu atenge mpando wa khamenei ndi anamchita chiwembu komanso nkutheka kuti israeli imene inali mdani wake anamukonza Pa 10 June, Saulos Chilima anaphedwa pa ngozi ya ndege. Ameneyu anali presidential candidate wa Tonse Alliance mu 2025 potengera ndi agreement yawo. Tinamva a Chakwera analengeza 2 weeks ago kuti adzayima pa chisankho 2025. Aphungu ena amawalimbisa mtima ndikuwauza kuti akhale president wamuyaya. tili mkati mwa chipwirikiti chimenechi ndege ya chilima inagwa ku chikangawa ndikuchotsa moyo wake pamene ndikunena pano thupi la chilima lili pansi pa nthaka aboma afuna kuyamba kafukufuku akuluakulu anachititsa ngozi analephera kufufuza ndikupanga suspend searching operation ndiyebe amalawi ambiri akudabwa izizi ndi zachilendo kuona munthu wakupha akupanga investigation pa imfa yokonza yekha mbuyomu taona ma investigation pa nkhani ya sata pa nkhani ya feteleza kugwidwa ku butchery taona ma investigation pa nkhani ya covid-19 ndalama zokwana 6.2 billion zinasowa taona ma investigation pa nkhani ya Martha Chizuma palibe chomwe chinachitika akuluakulu a mcp amene anachita zimenezi kuba ndalama sakumangidwa taona posachedwa pompa a simplex chithyola anamugulira mwana within 2 years magalimoto 20 anthu atadandaula kuti pafufuzidwe omwe odandaulawo anamangidwa leronso agwetsa ndege ya chilima kuigwetsa mwadaladala ndi cholinga choti chilima asaimire 2025 ndiye okhanso akubwera atalephera kufufuza ndege ija akubwera nkunena kuti ayi tipanga kafukufuku okwanira amalawi mukhutitsidwa tikhutitsidwa bwanji chilima is now under the ground 6 feet mwapha ndiye mukuti mufuna mfufuze for the why mawu a president wakale wa ku america roosevelt osaphweketsa In politics, nothing happened by accident. If it happens, you can bet it was a planned that way. Pachichewa chomveka bwino, mundale palibe chimene chimachitika mwangozi. Zikachitika imakhala plani ndithu. Imfa ya Dr. Saulos Chilima, mkulu wa nkhondo ku Kenya, komanso rais wa ku Irani inali plani yokonza anthu andale. Miyezi iwiri yapitayo, Vladimir Putin anayamba ntchito yothamangitsa asilikali a Ukraine amene ayandikira ku boda ya Russia. Kuyambira nthawi imeneyi, nkhondo yakhala yovuta kwambiri ku mbali ya Zelensky. Tamumva mkulu wa asilikali ankhondo watsimikiza kuti zinthu sizili bwino. Pa 5 Juni, Zelensky mwini wake anavomereza kuti Russia yavuta kwambiri pa ground asilikali 1800 aphedwa tsiku limodzi lokha ukraine yasowa mtengo ogwira mpaka yamba kutulutsa akaidi kuti akawathandize taziona dzanadzana lomweli akaidi 3000 avekedwa mayunifomu ndikuwatumiza pa ground tikunena pano vladimir putin akucheza mdziko la north korea akukambirana mfundo ziwiri zitatu ndi president wa kumeneko mwa zina russia ikufuna korea iwapatse mabomba komanso asilikali okathandiza nkhondo ku ukraine in return russia izitumiza chakudya komanso akatswiri a technology pa nkhani za satellite nyukliya ndi kapangidwe ka zida za nkhondo atangowina chisankho kumayambiriro a chaka chino vladimir putin anasintha zinthu zambiri minister of defense sergei shoigu anamuchosa ntchito omutsatira ake ambiri anamangidwa pa nkhani za corruption pamene tikunena pano minister of defense ndi civilian amenenso alibe experience za military dzina la mkulu ameneyu andrei belousov mbuyomu amagwira ntchito ngati economic advisor wa putin iyeyu amadziwa kwambiri nkhani za chuma ampititsa dala ku military kuti akasamale chuma komanso kuthana ndi katangale lolemba pa 17 june vladimir putin wasankha khazeni wake anna tsivileva kukhala deputy defense minister ameneyu aziyang'anira masalale alawansi komanso chisamaliro cha asilikali ovulala pa nkhondo mbuyomu asilikali a- a rasha amadandaula kuti ndalama sizikuwafika ma alawansi sakulandira komanso masalale akubwera mochedwa nde vladimir putin wasankha cousin wake Anna Tsivileva kuti akakhale deputy defense minister azikayang'anira masalale ma allowance komanso chisamaliro cha asilikali onse omwalira komanso ovulala pa nkhondo ku gaza nakonso zinthu sizili bwino israeli yalimbikisa nkhondo ku dera la rafah 500 hamas fighters aphedwa misewu yapansi yoposa 200 yaphwasulidwa fakitali imene amapangira mabomba yaphulitsidwa madera ambiri almost 60% ku rafah ali m'manja mwa israeli komabe ngakhale zili choncho nkhondo ikupitirira israeli ikulimbana kwambiri ndi al-qassam brigade imenenso ikuoneka kuti yasowa ndi mphamvu masiku apitawa asilikali 11 a israeli aphedwa ndi gulu limeneli ayuda ena ndikunena pano atopa ndi nkhondo imeneyi amuukira mtsogoleri wawo mpaka leader of opposition benny gantz watuluka m'boma la mgwirizano nayenso benjamin netanyahu wathetsa kabineti imene imayendetsa nkhondo ku gaza zikuoneka kuti pa tsiku limeneli 17 june kwachitika zambiri putin wasankha cousin wake kukhala deputy defense minister dr saulos chilima alowa m'manda pa tsiku lomweli komanso prime minister wa israeli